ndị be anyị daalụ nke a wụ na igbo ka a ya asụ ya maka o nwere ife ifere o nwere ife ya eme ifere anyị ekwu maka ya ndị be anyị m ma ebido n'ajụjụ o nwere mgbe o ji wụrụ agwọ wụ ife a ya akpọ symbol ndị igbo eteta m ụra n'ụtụtụ a fụ postu ndị Igbo na-esheagharị ha sị na ọ Igbo cosmology ewepụta ụmụ ife ahụ na-asọ oyi nya agwọ n'onu eke nya eke n'onu wepụta foto maria ya nke ndị katọlik ya wụnụ na ha na-acompare religion nke ndị Igbo na religion nke ndị Katọlik o wee wụrụ onye nya agwọ n'onu ka ha ji wee mazi Igbo na ọ ndị Igbo na-eme ife a wee na-ajụ anyị ọ na-awụ onye akpọrọ asị ọ kpọkwuo onwe ya asị isi ebe a ndị be anyị esi ebe isi ebe a ndị be anyị esi ebe a akpachaghị anya onye mere ife ahụ ego ka ọ na-achọ ka ndị mmadụ nye attention n'ife o bugara ndị be anyị ọ na-echedukwa echiche na ife a na ụwa niile ya afụ ya ụwa niile fụ ebe i nya eke n'onu ụwa niile fụ ebe i nya agwọ n'onu ha afụ gị as mba mba ha na ha ya emekọ ife ndị niile nọ n'ụwa na-awhitewash onwe ha ndị igbo na-ete onwe ha apịtị ndị Igbo na-eme gịnị na-ete onwe ha apịtị mana ndị Igbo anọghịkwanụ na an island sọsọ ha nọ etu a ka o si ruo 1966 to 1967 onye ọbụla nwere power nọ n'ụwa nọrọ na one side ndị Igbo nọrọ na one side ndị niile ya ha kwuo na ife ha na-eme adịghị mma sị kwụsị ya ha ncha nọ na one side ndị Igbo nọ na side nke ọzọ anyị a na-ajụdụkwa onwe anyị ajụ ụmụnne m anyị a na-ajụdụkwa onwe anyị ajụjụ anyị a na-erotadụkwa na anyị mụrụ ụmụ ị kpata obere ego ị ya akpata e nwere ike before ị na-anwụ sef ego agwụna but ego nwa na dịgidezie till ị nwụọ kedu etu igbo si echedu na ndị mmadụ si afụ ha n'ụwa ịkpata ego sendịa nwa nwaanyị to Canada ma nwa nwoke to Canada onwego ndị ọcha fụrụ ebe mba asị na osi na ya nya agwọ n'onu n'ọnya ọsị mba ọha iche na ndị ọcha ahụ na ha fụ ya na ha ya ewe ya na mmadụ ka ọ wụ obodo ndị Britain tiri anyị na ya ha kpọrọ anyị asị mana anyị na-emeta asị anyị na-emeta asị inekwu anya ị fụ na ndị obodo ahụ agụpụna ndị igbo n'ọnụ ọgụ na-emuvuru ụwa ha forward anyịnwa wụ ndị onweghị ife ọzọ anyị na-arụ karịa anyị watch ịfụ ife na-eme n'obodo ndị ọzọ ada afụ mana Nigerians emuvuona forward hapụ ka ha si afụ ndị igbo si hapụ ndị ahụ chọrọ ịnwụ anwụ ha nwụọrọ onwe ha ị chọọ m gwazie gị ife ahụ iwepụta anya i bido na-afụ ka m gwa gị ife ahụ ọ wụ na anya gị dị open ị fụ na ife na-ekwu eziokwu jee na ebe a na-asọbmit si ya afụ chief imo ha na-ada eti isi dị a short video ọ gawa ha na-aga nwayọọ nwayọọ ị ga-adị na-afụsị ebe ndị yoruba nwere agba na-eme ife ndị ugwu ka ị ya afụ ebe ahụ ha na-akpọdebe ndị igbo nso ndị igbo na-asọ ha oyi ha emuvuona forward ọ bụrụ na nke a emerọ ka ịghọta ife m na-ekwu ka esi eke presidency na naijiria meghezie gị anya ndị e weere na ha kwesịrị ịwụ Nigerians wụ ndị ahụ a na-akọnsida na ruo na presidency ọ bụkwa na ndị agụhọ n'ọnụ ọgụ na ahapụ ha ka ha pụọ a ga-ahapụ ha ha nọrọ ebe ahụ na-agba ohu ebe igbo nọ na today mana ọ na igbo na-akwanyere onwe ha ugwu dị na ya jụnye ha question nọ mana nke awụ na ha na-egbu igbo igbo a na-egbu onwe ha etu a ka igbo si megide ife bụ onwe ha na ha gburu ejima ọwụ na ofu professor ebidoho tiwekwa mkpu n'ọnwa anyị nọ na ya ụfọdụ ndị igbo arachapụ n'ọsọ maka ego ka ha je kwuo na ndị igbo mere ife ọjọọ niile emere 1966 maka ha echefuona ibe dị ka Arthur Unegbe ha echefuona nwanne ha egburu ha echefuona na sọsọ Nzeogwu anyị eme coup ịfụzi ebe ebe ịbụnụ ebe ha na-eme ka ha dị na-ayị ya ha na-ekwu na ọ bụrụ ha sendịrị Nzeogwu ọ sọsọ Nzeogwu mee coup egbughị onye igbo ebe ahụ ndị igbo onye rie adụ ya dụọ onwe ụzọ anyị si aga abụghị ya ụzọ anyị si na-aga na abụghị ya ụzọ ọnwụ ọnwụ nọ n'ụzọ ahụ